affixation mgbakwunye

ụmụnna dịka m kwupụtara sị na mgbakwunye bụ ụmụ irighiri mgbakwunye bụ ụmụ irighiri okwu nke na-enweghị ike ịkwụrụ onwe ya a na-agbakwunye ya n'isi ngwaa mgbakwunye e nwere ụdị mgbakwunye dị iche iche e nwere bound morpheme nwee free morpheme bound morpheme bụ nke a na-akpọ gịnị mgbakwunye ntado free morpheme bụ mgbakwunye nnọrọ onwe free morpheme a bụkwa ya nwere ike ịzakwa ha dịka isi ngwaa root verb free morpheme ọ naghị agbanwe agbanwe it doesn't change anyị ga-eleba anya na gịnị n'ụdị mgbakwunye dị iche iche e nwere ụdị mgbakwunye dị iche iche e nwere nke mbụ Types of Affixation nke mbụ bụ nke a na-akpọ gịnị nganihu nganihu bụ prefix

nke a bụ mgbakwunye dị iche iche e nwere nke mbụ dịka m kpọpụtara bụ nganihu prefix nsonaazụ suffix nnọnetiti interfix ya nganihu a nke mbụ a bụ nganihu nke m kpọpụtara n'olu bekee prefix nganihu bụ this root verb isi ngwaa nke m kpọrọ isi ngwaa root verb mkpụrụ okwu nganihu bụ a bound morpheme morpheme ntado a na-ewere nganihu gbakwunye gịnị n'ihu isi ngwaa n'ihu isi ngwaa ịma atụ gba gba n'ebe a bụ isi ngwaa gba bụ isi ngwaa Gba bụ isi ngwaa. Nke a bụ nganihu. Nganihu a ka anyị ra dịka nsonaazụ. gba gba gba bụ gịnị isi ngwa anyị na-achọ ile anya ihe bụ nganihu nganihu bụ iri iri okwu ndị a na-agbakwunye gịnị n'ihu mkpụrụ okwu prefix is a word that is, a bit, that is attached to a, a particular word that is attached to the beginning of a word a bịa n'English e nwere okwu dịka fet

Nke a bụ gịnị? Suffix nsonaazụ. Ihe a m na-akọwa dịkwa n'asụsụ Bekee. E nwekwara okwu dịka friend, like unfriendly. Unfriendly. This un bụ prefix. This friend bụ the root verb. Now this ly bụ gịnị? The suffix. Ya ka anyị leba anya na nganihu. Nganihu bụ gịnị? Nganihu dịka anyị nwere a, gba, ra, Agbara agbara agbara This a bụ nganihu, ọ bụ ya bụ suffix. Mkpụrụ okwu ndị ahụ a na-agbakwunye gịnị n'ihu okwu. Mkpụrụ okwu ndị ahụ a na-agbakwunye gịnị n'ihu okwu. A bụ nganihu a na-ekwu maka ya. Gba bụ gịnị isi ngwa agba agba a bịa na mkpụrụ okwu a bụ agba gba bụ gịnị bụ isi ngwa gba bụ isi ngwa a bụ gịnị nganihu a bụ nganihu ka anyị kpọrọ gịnị prefix nganihu bụ mkpụrụ okwu ndị a na-agbakwunye n'ihu gịnị n'ihu okwu a bụ gịnị prefix gba bụ isi ngwa mkpụrụ okwu ndị agba na-agbakwunye n'ihu gịnị n'ihu isi ngwa isi ngwa anaghị agbanwe agbanwe it stands it doesn't change and it makes a meaning no matter how small it is it is the smallest unit of a word ọ dị mpekere mana o nwere mpụtara Anyị ga-eleba anya na ụdị ngwa nke ọzọ ka anyị kpọrọ ụdị mgbakwunye nke ọzọ ka anyị kpọrọ gịnị nsonaazụ a na-akpọ ya na bekee suffix suffix ghọtakwanụ na mgbe ọbụla anyị were nganihu maọbụ nsonaazụ gbakwunye n'isi ngwa mgbe ahụ a gbakwunyere ya ọ na-agbanwe nkeji asụsụ mkpụrụ okwu ahụ What am I saying? Whenever you attach a suffix or a prefix to a particular root verb, it changes the part of speech of that word. Like this word a kpọrọ n'olu bekee faithful faith faith a pụtara gịnị mmadụ inwe okwukwe a bịa tinye ya unfaithful ọ gbanweela mpụtara mkpụrụ okwu a bụ okwukwe na gịnị na enweghị okwukwe ọ gbanwere ya bụ unfaithful when you say that someone is unfaithful means that that person is, as in is not trustworthy Otu a e nwere gba e were a tinye na agba, ọ gbanwere ọdịdị gịnị? Mkpụrụ okwu a bụ gba ya abata na ọdịdị ọzọ, ya bụ gbanwere nkeji asụsụ ọ nọbu n'ime ya bata na nkeji asụsụ gịnị? Nkeji asụsụ ọzọ. Ka anyị lee anya na nsonaazụ, ọmụmaatụ nsonaazụ. Dịka anyị nwere gba, gba bụ isi ngwaa. A bịa were ra, nke a bụ isi ngwaa. isi ngwaa a bịa were ra tinye ya ọ bụọla gbara gbara this nke a bụ ra bụ nke a na-akpọ gịnị nsonaazụ ọ bụ irighiri okwu ndị ahụ a na-agbakwunye n'azụ gịnị n'azụ isi ngwaa ọ bụ ya bụ nsonaazụ suffix Gbara, gba, bụ isi ngwaa, ra, bụ irighiri okwu ndị ahụ a na-agbakwụnye nke anyị kpọrọ gịnị? Nsonaazụ. Anyị nwere mkpụrụ ọmụmaatụ ọzọ dị ka ri. Ri bụ isi ngwaa, it is a root verb. A gba- A gbakwụnye ya we, ya bụ ya bụrụ gịnị? Riwe. This we, is what we pụtara gịnị nsonaazụ ị nwere ike iwepụ we tinye ya gịnị e ya pụta rie rie abụkwa gịnị this e bụkwa gịnị nsonaazụ ebe ri bụ gịnị isi ngwaa ị nwere ike iwepụ e dị n'ihu okwu a tinye ya n'azụ okwu ya bụ eri mgbe ahụ e na-aghọọla gịnị nganihu nke anyị kpọrọ gịnị prefix ka anyị gakwanụ n'ihu na nke atọ ya bụ ụdị mgbakwunye ndị e nwere anyị nwere nke a na-akpọ nnọnaetiti nke a kpọrọ n'olu bekee interfix ọmụmaatụ nke ahụ dịka anyị nwere omenala omenala Anyị nwere ewumewu ọ ewumewu. Anyị nwere ọdịnala. Gị lee anya na mkpụrụ okwu ndị a m depụtara, ị ga-ahụ na ome ala Na nọ ebe a bụ ihe a na-akpọ nnọnetiti, interfix. Ọ bụ ihe jikọtara ome na ala. A bịa were na tinye ya n'ime ya ghọọ gịnị? Omenaala. This na, na, na, ọ bụ ya bụ gịnị? Ọ bụ ya bụ nnọnetiti a ha na-ekwu maka ya, ewumewu. This nke a mkpụrụ okwu nke a bụ m, m bụ gịnị? Nnọnetiti, ọdịnala, ọdịnala. Na nke a nọ n'etiti bụ gịnị ka a na-akpọ nnọnetiti a na-akpọ ya n'olu bekee interfix ekwuru m na mgbe m na-ebido ọmụmụ ihe a sị na mgbakwunye bụ ụmụ irighiri okwu a na-agbakwunye n'ihu gịnị okwu n'azụ okwu maọbụ n'etiti okwu asị m na o nwere ike ọ bụ irighiri okwu nke na-enweghị ike ịkwụrụ gịnị ịkwụrụ onwe ya A na-agbakwunye ya n'isi ngwaa. Ọ bụkwa irighiri okwu ndị e nwere ike ịgbakwunye gịnị? N'ihu okwu, n'azụ okwu, ma ọ bụ n'etiti okwu. Affixation is the process of adding of a word either at the beginning, the end, or at the center of a particular adding of a word, a, an alphabet either at the beginning, at the center, or at the end of a particular word. anyị leba anya na gịnị ụdị mgbakwunye dị iche types of affixation nke mbụ anyị leba anya na nganihu nke anyị kpọrọ prefix leba anya na nsonaazụ nke anyị kpọrọ suffix leba anya na nnọnetiti nke anyị kpọrọ interfix anyị lebakwa anya na gịnị ịma atụ ha dịka a bịa na nganihu anyị nwere gba bụ isi ngwaa anyị agbakwunye ya a ya bụ agba anyị nwekwara nri

nọ n'etiti ya igbo m nze na ọzọ ekelee m unu atụrụ m anya na ụnụ ghọtara ihe m ihe m kụziri nke ọma ya bụ na o nwere ihe gbagwojuru gị anya achọrọ m ka ị jụọ m ajụjụ ndewo